mwamvapo za coronavirus mwamvanso za netiweki yamakono ya 5g mwakhalanso mukumva za chilembo cha chilombo 666 the mark of the beast kodi nanga mavutowa njala nthenda Zivomerezi komanso zizindikiro zina zoopsazi, Baibulo likuti chani? Tiyeni tikhale limodzi pomwe Evangelist Yankho Malizani afotokoze bwinobwino mogwirizana ndi buku lopatulika Baibulo.
Yehova Mulungu wakumwamba alemekezeke chifukwa cha nthawi yabwino imene watipatsa kuti ife tikhoza kukhala ndi moyo kufikanso mu tsiku la lero. Moni Amalawi anzanga, tadza ndi uthenga umene udzakhale ukuchitika kwa sabata lonse kuyambira sande mpakana satade tsiku lina lililonse ndiye ndikupempheni kuti mukhale ndi chidwi ndi uthenga chifukwa dziko lapansi ndiye likutsetsereka Zochitika nde zikuchitika. Uthenga ndi umene ukulengezedwa kunena kuti makachisi anthu adzisonkhana ochepa kumene kuli kutseka kumene. Ndi dziko lapansili kumene tikuloweraku zikufunika munthu azindikire chimene chikuchitika ndi kumene ifeyo tikupita, kumene moyo wa munthu ukupita ndi chimene chikubwera pa dziko lapansi chimene munthu mwina sangachiyembekeze chikhoza kuchitika. Ndiye nkofunika kukonzeka ndi kuyenda ndi Mulungu wa Kumwamba. Ndiye uthenga umene udzikhala ukumveka m'nyumba zanu, nyumba zofalitsira mawu, zoulutsira mawu, ndi kodi nyenyezi mukuiona? Likhala funso kuti inuyo mmene mukhala tsiku ndi tsiku, kuwala kwa nyenyezi mukuona? Mdimatu uli nkudzala dziko lapansi pompano. Midnight is coming. Si kalenso yi, ndi pompa. Ndiye m'bale wanga, mmene tikuyamba kutsegula Bukhu Lopatulika, Mawu a Mulungu a Kumwamba, Baibulo, Baibulo lokha basi, tipemphere. Yehova Mulungu wokonda Amene muli Kumwamba. mukhala ku mpando wanu wachifumu wautali ndi wokwezedwa, kumene angelo saleka kulemekeza inu, kuti ndinu Mulungu woyera, woyera, woyera, Yehova Mulungu wa makamu. Zikomo chifukwa cha kukhulupirika kwanu, kuti mudalonjeza kuti namwali adzaima, nadzabala mwana wamwamuna, nkumutcha dzina lake Emmanuel. Kudachitikadi kuti Yesu Khristu adabadwa. adatifera ife, kotero, mu nthawi ino tikuvomereza zochimwa zathu pamaso panu, popeza mwatilonjeza ife kuti tikavomereza machimo athu, inu, Mulungu, ndinu ololora ndi okhulupirika kutisambitsa ife kuchotsa chosalungamacho, kotero tikupempha, Ambuye, mutikhululukire ife mphulupulu zathu. Tikuwerenga mawu anu tsono, amene ndiwo nyali younika kumapazi athu, ndiko kuwala. pa njira yathu. Mutidyetse Mfumu yaulemerero kuchokera pa gome lanu loyera mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Kodi nyenyezi mukuiona? Funso likubwera bwanji? Anthu tikamakhala usiku mdima ukadza mpamene nyenyezi imaonekera kuwala Nyenyezi zambirimbiri m'mwambamo zimaonekera kuwala. Komanso mayiko ena, mapulaneti, amaonekeranso kuwala m'malo mosiyanasiyana. Nyenyezi zimakhalaponso za mitundu yosiyanasiyana. Mudzapeza nyenyezi zina amatcha Akamwiniatsatana, kumpoto simpita. Muwerenge buku la Yobu, mupeza mitundu ya nyenyezi. Sindikutsegula mavesi m'buku la Yobu pa nkhani imeneyi chifukwa chimene tikukambirana si nkhani yokhudza mitundu ya nyenyezi ili ndi ganizo chabe longothangatira kuti m'bale wanga nyenyezi kumwambako zikamawala zimakhala mu mndandanda osiyanasiyana umene mulungu wakumwamba adazikhazikira mu ulemerero wake nyenyezi zina zimene zimakhala ngati zikuyenda mukanjira mukandandanda kabwino zimene pa Chingerezi amati ma galaxies Akamwiniatsatana Zimene zimaphunziridwa m'sukulu zosiyanasiyana komanso m'buku lopatulika Baibo zili mu buku la Yobu. Nyenyezi ikamawala usiku pamene kuli mdima, masana dzuwa likamawala, nyenyezi singaoneke kuwala kwake. Koma mdima ukadza, ndiye m'bale wanga ukaliyang'ana dziko lapansi lino, mdima ukusendera pang'onopang'ono. mdima ukudza pang'ono pang'ono pang'ono pang'ono mdima uli mkudza ukhonza kuona kuyambira chaka cha 2000 kumazafika pano 2020 pakati apa pachitika zinthu zambiri zodabwitsa nkhondo zosiyanasiyana zikuluzikulu nzeru kuchuluka makina kusinthidwa munjira zosiyanasiyana makompyuta kulumikizana dziko lonse lapansi nthenda zosiyanasiyana kudzafika chaka chino cha 2020 mmene kwadza matenda a covid-19 chaka chomwe chino mmene kwatchuka nkhani ya network ya 5G komanso kubwera ka network kena wifi 6 ndi palinso katsamba kena kazinthu zooneraonera kotchedwa netflix ndi zinthu zambiri zimene zikubwera pa dziko lapansi ndi mnyengo yokhayokhayi imene ku america Azungu ndi anthu okuda akukhuulana kwambiri ndikumabweretsa kachizungu kawo black lives matter anthu kukangana kwambiri mudziko lino la malawinso mavuto nde ndiosayamba anthu kukhulanakhulana mitundu yosiyanasiyana nde zonsezi zikuonetsera kuti padziko lapansi mdima uli mkudza ndifake funso ladza lonena kuti kodi m'bale wanga mu mdima umenewu

Buku la Mateyu, buku loyambirira m'Chipangano Chatsopano. Uthenga uwutsate bwinobwino m'bale wanga chifukwa ndi uthenga ofunikira mu nthawi imene iwe ndine tikukhala. Mateyu chapter 2 ndiyamba kuwerenga verse 1. Ndipo pakubadwa kwake kwa Yesu m'Betelehemu wa Yudeya m'masiku a Herodi mfumu, onani, Anzeru a kum'mawa anafika ku Yerusalemu, nati, Ali kuti amene anabadwa Mfumu ya Ayuda? Chifukwa tinaona nyenyezi yake kum'mawa, ndipo tinadzera kudzamulambira iye. Ndi- Ndipo Herodi mfumuyo, pakumva ichi, anavutika, ndi Yerusalemu yense pamodzi naye. Ndipo pamene anasonkhanitsa ansembe aakulu onse, ndi alembi a anthu, anafunsira iwo adzabadwira kuti Khristuyo. Ndipo anamuuza iye, M'Betelehemu wa Yudeya, chifukwa kunalembedwa kotere ndi mneneri kuti. Ndipo iwe Betelehemu m'dziko la Yudeya, sukhala konse wang'onong'ono mwa akulu a Yudeya, pakuti otsogolera adzatulukira mwa iwe, amene adzaweta anthu anga Aisrayeli. Vesi 7, Pomwepo Herode anawaitana anzeruwo m'tseri, nafunsitsa iwo nthawi yake idaoneka nyenyeziyo. nawatumiza ku Betelehemu, nati, Yendani mufunitsitse za kamwanako, ndipo pamene mudzampeza, mundibwezere mau, kuti inenso ndidzadze kudzamulambira iye. Ndipo iwo, mmene anamva mfumu, anamuka, ndipo onani, nyenyezi ija! anaiona kum'mawa, inawatsogolera iwo kufikira inadza niima pamwamba pomwe panali kamwanako. Ndipo iwo poona nyenyeziyo anakondwera ndi kukondwera kwakukulu. Ndipo pofika kunyumba anaona kamwanako ndi Mariya amake, ndipo anagwa pansi namgwadira iye. namasula chuma chao, nampatsa iye mitulo, ndiyo golidi, ndi libano, ndi mure. Ndipo iwo, pochenjezedwa m'kulota kuti asabwerere kwa Herode, anachoka kupita ku dziko lawo pa njira ina. Timalize ndi vesi 13. Ndipo pamene iwo anachoka, onani, mngelo wa Ambuye anaonekera kwa Yosefe m'kulota, nati, Tauka, nutenge kamwanako ndi amake, nuthawire ku Aigupto, nukhale kumeneko kufikira ndidzakuuza iwe, pakuti Herode adzafuna kamwana kukaononga iko. Haleluya! Uku ndiko kuwerenga kwa Mawu a Mulungu wakumwamba, Mawu amene m'Masalimo 109 vesi 105 akunena kuti, Mawu anu. ndiwo nyali ya ku mapazi yanga, ndiko kuunika kwa pa njira yanga. M'bale wanga, pamene uyenda moyo uno tsiku ndi tsiku, ukufunika chounikira ku mapazi ako. Ukufunika pa njira yako padzikhala powala. Pamene COVID-19 akugwedeza dziko lapansi, pamene nkhani yakuvala mamaski ili pa chindende, pamene nkhani ya ma vaccine imene mkulu wina dzina lake lotchedwa Bill Gates akuilimbikira kwambiri ikupitabe chitsogolo. Zikufunika njira yako mudzikhala kuwala. Kuwala kumene kungadze podzera m'mawu awa a Mulungu chifukwa dziko lapansi mdima ndio ulinkudza tsopano. Tazindikira ichi m'bale wanga kuti mu verse 1 Mateyu chapter 2 muli nkhani yayikulu mu sabata lonseli ili limene tikuyamba uthenga uwu tsiku la lero dziwa kuti tiziyenda pang'ono pang'ono musathamanga cholinga utsate bwino uthengawu ndi kukonza moyo wako yesu khristu asanadze ndikulibwereza vesi 1 ndipo pakubadwa kwake kwa yesu m'betelehemu wa yudeya m'masiku a herodi mfumu onani anzeru akummawa anafika ku yerusalemu tazindikira ichi m'bale wanga kuti yesu khristu adabadwadi pa dziko lapansi ndipo kubadwa kwa yesu khristu ulosi udaperekedwa kale kuti yesu adzabadwa ndikufuna uyambe kuona kukhulupirika kwa mulungu pa nkhani ya kubadwa kwa yesu khristu kuti zidalembedwa kale mwa aneneri kuti yesu adzabadwa ndi vesi limene tawerengali likuonetsera kubadwa kwa yesuyo tamva lemba ili pa yesaya chapter 7 vesi 14 pali mawu awa chifukwa chake ambuye mwini yekha adzakupatsani inu chizindikiro taona namwali adzayima nadzabala mwana wa mwamuna nadzamutcha dzina lake imanueli yesaya chapter 7 verse 14 akuti mulungu adzapereka chizindikiro iye mwini yekha kuti namwali adzayima nadzabala mwana wa mwamuna ndikumutcha dzina lake Emmanuel. Mulungu adalonjeza, Mulungu adapereka ulosi wa kubadwa kwa Yesu Khristu ndiye ukukwanitsidwa mu Mateyu chapter 2 kuti no Yesu Khristu adabadwa m'Betelehemu wa Yudeya ndi chimene Mulungu wakumwamba wanena amachikwaniritsa. Mulungu si munthu kuti akaname. mm Apa zikuonekeratu kuti Yesaya kalekale adanenera kuti adzabadwa mwana. Patadutsa nthawi yaitali zikuonekera mwanayo tsopano akubadwa, Yesu Khristu. Aa, Yesu Khristu mwini wake atakula mkuyamba kutumikira tsopano. Nayenso adalonjeza, adalonjeza Yesu Khristu. Ndiye ndifuna titsate chimene Yesu Khristu adachilonjeza, mmene tikutsetsereka ndi phunziroli. Pa Yohane chapter 14 verse 3 Yesu adalonjeza, tamva m'bale wanga lonjezo la Yesu Khristu, ndipo ngati ndipita kukakonzera inu malo ndidzabweranso, ndipo ndidzalandira inu kwa ine ndekha, kuti kumene kuli ineko mukakhale inunso. Aleluya! Yesu Khristu adanena kuti iyeyo akuchoka kukakonza malo. Mmene akuchoka kukakonza malo akunena kuti adzabweranso. Ndimafuna uone kachinthu aka. Kunoti Mulungu wakumwamba adalonjeza kuti mwana adzabadwa. namwali adzaima, nabala mwana. Ndipo kudachitikadi kuti Mariya namwaliyo adaima, nabala mwana, dzina lake Yesu, Imanueli. Ndiye Yesu wolonjezedwayo. Naye Yesu adagwira ntchito yake masiku akutha kwa moyo wake atawandikira, adalonjeza kuti akupita kukakonza malo. ndipo akunena kuti adzabweranso m'bale wanga pamene dziko likugwedezeka ndizochitika zambiri pamene mdima ukukulirakulirabe tikuyang'aniza ndi chinthu chimodzi ndiko kudza kwa yesu khristu kuti yesu khristu adza kudzatenga anthu okhulupirika anthu olungamawo kuti kumene kuli iyeko tikakhale kumeneko ndiye choyamba ugwire ganizo ili mu maphunziro athu akuti yesu khristu akubwera aonekera pompano m'mitambo ndipo sazengereza chikwanitsidwa chinthuchi ndiye ndimafuna tsopano uone chinthu ichi kuti yesu khristu akubadwa mu betelehemu wa yudeya Betelehemu kadali kamzinda kam'mapiri kamzinda kakang'ono kam'mapiri kameneko akafukufuku amafotokoza kuti kuchokera ku yerusalemu kupita kukamzinda kameneka panali pafupifupi pakati pa 8 ndi 10 kilometers koma kamzindaka kadali kam'mapiri mu mzinda wa yudeya betelehemu kadali kakang'ono kam'mapiri komano mu mzinda wa yudeya Akafukufuku amafotokoza kunena kuti akuti Betelehemu kadali kadera kamene kanali ndi limestone mwinanso mpakana pano zikhoza kutheka kuti ikadalipo nde ndifuna ndikupatse chitsanzo kuno ku malawi m'bale wanga ukapita katawuni ka zomba kapena ka dedza kamene ndi kam'mapiri ukapita ku zomba ukakwera pamwamba pa phiri la zomba zomba plateau kuli chawe inn nde ukapita pamwamba ukamayang'ana pansi kumayang'ana taoni kumakhala kovuta kuona manyumba chifukwa nyumba zambiri zili pansi pa mitengo kuli mitengo yambiri ndiye ukamatsetsereka umakaziona kuti ukutsetserekadi ndithu kumayenda mmapiri osiyanasiyana umakafika mpaka kwa chikanda ku 3 miles ndi mapiri okhaokha 7 miles ndi mapiri okhaokha nde ukapita kudera lina kuchingale kuzombatu kumeneko umakafika kuchangalume kumene poyamba kunali fabra cement portland cement company mapiri ozungulira onse kuchangalume panopo kuli barracks changalume barracks mapiri ozungulira kumeneko ali kumenekoko ndikumene amapangirako cement kuno kumalawi Ndipo mmapirimo simentiyo imapangidwadi, miyala yopangira simenti ija amati clinker iliko, ngakhale kudatsekedwa, koma akafufuza apeza zoti miyalayo ikadalipobe ndithu. Nde Betelehemu kadali kamalo, kamzinda kakang'ono ku tauni yaikulu ya Yudeya kumene kunali limestone. Nde Yesu Khristu adakabadwira ku Betelehemu kumenekoko, kamzinda kakang'onoko. Funso nkumati, nchifukwa chani Yesu Khristu sadabadwire ku Yerusalemu? Nchifukwa chani Mulungu sadalole kuti Yesu akabadwire ku Samariya? Kapena mkati mu Yudeya mwenimweni, koma adapita kumbali kukamzinda kakang'ono? Uzitsatira maphunziro kutsogoloku tikambirana, koma zindikira kuti mdima uli nkudza pa dziko lapansi. Adabadwira ku Betelehemu wa Yudeya. Israel adagawidwa patatu ngati mmene alili Malawi kuli kumpoto, pakati, kummwera nde ukonso nchimodzimodzi kuli Yudeya kuli Ga Galileya, Samaliya pakati kenako Yudeya mmh nde Betelehemuyu akupezeka ku Yudeyako? nde ukamasanthulabe zomwe malemba vesi 1 apa tikamba kwambiri za vesi 1 kuti yesu anabadwa ku betelehemu wa yudeya m'masiku a herodi mfumu mm, tiime pamenepo nchifukwa chani mlembi wa bukhu la mateyu mulungu akumulola kuti apereke mfundo zing'onozing'ono ngati izi bwanji sadangolemba kuti yesu anabadwa ku betelehemu nkulekera pomwepo koma kufotokoza kuti m'masiku a herodi mfumu herodi uyu amatchedwa herodi wamkulu herod the great Herod iyi ndi title nde kumabwera anthu osiyanasiyana mu title imeneyi ya Herod nde Herod uyu amatchedwa Herod wamkulu kuti adzikhala pa mpando apa Herod uyu adamuyikapo ndi ulamuliro wa Chiroma omwe udamuyikapo Pompe atagonjetsa Yerusalemu Ayuda adakhala m'manja mwa Chiroma kwa nthawi yayitali akumapereka mataksawo akumamvera ulamuliro wa Chiroma monga mmene lidalili dziko la Malawi kuti angerezi ndi amene amalamulira dziko la Malawi ife timadziwa bwino kuna achina Sir Alfred Sharp amene anabwera kuno ku Malawi president woyamba wa dziko la Malawi Kamuzu ndi Queen zidali pa ubale waukulu kwabasi. Ngakhale system ya maphunziro athu ndi ya kwa azungu. Kampani zambiri zimene zili muno m'Malawi zidayamba ndi azunguwo. Ukapita ma estate ambiri ndi azunguwo ndi amene ankagawana dzikoli. Ukapita dziko la Mozambique ukapezano Apwitikizi ndi amenewo amalilamulira dzikolo. Zochitika zonse mphamvu ndi zawo. Ndiye m'masiku amene Yesu amabadwa, kuli mfumu Herode. Herodiyo sadakhale mfumu pa mu nzeru zake kapena kusankha yekha, adachita kumuikapo. Senate ya Chiroma idakhala pansi niisankha Herode kuti akhale mfumu. Herode si munthu wambayi mm Herode uyu adachokera ku fuko la Edomu. Herode uyu adachokera ku fuko la Edomu. Aedomu ndi abale awo Aisrayeli, chifukwa kuti Aedomu ndi mbumba ya Esau. Pamene Aisrayeli ndi mbumba ya Yakobo. M'bale wanga, amene umadziwerengera wekha bukhu lopatulika ili, limene ndikulikweza m'manja manga kuonetsa kuti bukhu lokhali ndiye lokhulupirika pa dziko lapansi, udzapeza kuti Isaki adali ndi ana awiri. woyamba esau wachiwiri yakobo esau monga woyamba adagulitsa ukulu wake kwa mphwake yakobo chifukwa cha chakudya adapita kukapha nyama pobwerera adalephera kupeza nyama imene amapatsa bambo ake esau chifukwa isaki amamkonda esau pamene Rabeka, mkazi wake wa Isaki, amakonda Yakobo. Ndi padachitika kachinyengo kamene Yakobo adalandira dalitso limene amayenera kulandira Esau mwini wake. Zitadziwika kuti Yakobo wamunyenga mkulu wake Esau, Yakobo adathawa napita kwa mkulu wake Labani. Kumeneko Mulungu adamukulitsa kumukulitsa, nampatsa chuma, nampatsa wana, ndi kuchokera mu fuko la, ya, la Yakobo mmene munali ana 13 wa mkazi mmodzi Dina, nde amawerengedwa ana amuna okha 12 mudali mwana wina dzina lake Yuda. Kumeneko nkumachokera fuko la Chiyuda. Koma Israeli yense ndi fuko la Yakobo. Chifukwa Yakobo yakubwerera adakumana ndi mngelo nalimbana naye namusintha dzina. Kuchoka mu Yakobo kubwera Israeli kumachokera fuko la Israeli. Ndi mmene amabwerera mu njira kuchokera ku ukapolo kwa Igupto. Ali mu njira mbumba ya Esau idawakaniza njira abale awo muja muchitira mabanja wena kuti poti makolo mudayambana nde mumawuza ana kunena kuti banja ilo wosamagwirizana nawo wosayerekeza kukwatwa ndi banja lawo kuti osayerekeza maudani amene nkumangokulirakulirapo mm nde ndifuna ndiwerenge kuti nkhani mwina sangoifotokoza chabe iyi tikukamba zakuti nchifukwa chani wolemba buku la mateyu amati mateyu amene mulungu adamlola kuti apereke mbiri ya mfumu herodi kuti yesu adabadwa m'masiku a mfumu herodi nde tikukamba za herodiyo kuti herodi uyu sadali wa fuko la yuda sanali mu israeli koma anali mu edomu ndi ufumu wa Chiroma ndi umene udamuyika pa mpando. Ndiye ndikuwerenga m'bale wanga Numeri, buku la Numeri, Numeri chapter 20 uyimvetsere bwino nkhaniyi chifukwa ndiyofunikira maphunziro athuwa kuti kodi nyenyezi mukuyiona dziko lapansi mene mdima uli mkukula ukukulirakulirabe funso ngomati kodi nyenyezi mukuyiona nde funso limenelolo Mbiri yonse imene tikufotokoza apayi n'koti uwone kumene tikulowera ndi chimene chidzachitike mu dziko lapansi. Numeri chapter 20 ndikuwerenga verse 16 mpaka na verse 21 pamenepo tinafuulira kwa yehova ndipo anamva mawu athu natuma mthenga natitulutsa m'Aigupto, ndipo taonani, tili m'Kadeshi, ndiwo mudzi wa malekezero a malire a malire anu. Tipitatu pakati pa dziko lanu, sitidzapitirira pa munda, kapena munda wampesa, sitidzamwa madzi a m'zitsime, tidzatsata msewu wachifumu. Sitidzapatukira kulamanja kapena kulamanzere mpaka titapitirira malire anu. Mm -hmm. Verse 18. Koma Edomu ananena naye, usapitirire pakati pa ine kuti ndingatuluke kukomana nawe ndi lupanga. Ndipo ana a Israeli ananena naye, Tidzatsata msewu. Ndipo tikakamwa madzi ako, ine ndi zoweta zanga, pamenepo ndidzapatsa mtengo wake. Sindifuna kanthu kena koma kungopitapo mwa njira. Koma anati, Usapitirirepo! Ndipo Edomu anatulukira kukumana naye. ndi anthu ambiri ndi dzanja lamphamvu. Potero Edomu anakana kulola Israyeli kupitira pa malire ake, chifukwa chake Aisrayeli anampatukira. Hmm. Edomu. Edomu adachitira nkhanza ana a Israeli. Akuchoka ku ukapolo akupempha mwamtendere kuti m'bale wanga Edomu ndiye uzimona Esa- uzimona Yakobo mphwake wa Esau akulankhula kuti, M'bale wanga Esau, ndingodutsa nawo chabe m'mudzi mwakomu. Sindimwa madzi, aa, koma ngati ndingamwe ndi ziweto zanga, ndilipira mtengo wache woyenera. Akupempha mozichepetsa. Sitipita ife kumanzere kapena kumanja ayi, tingodutsa kansewu kachifumuko kumapitirira mpaka tikatuluke m'maliremu, osagunda kena kalikonse. koma esau edomu akumuuza m'bale wake kuti usayerekeze kuti usayerekeze konse akanakhala ngati masiku ano mwina akanamuuza kuti ukayerekeza kudutsa ndikupatsa khacha usayerekeze kudutsa ndikupatsa khacha usayerekeze ndikumbukira ku sekondari akakabwera ana form one tizing idalipo mmasekondari kuno kumalawi mwina kapena nje pakali pano sindikudziwa mwana wa form 1 angoyerekeza kulandira chakudya mwansanga ndi aziyenda mwamatama form 4 imabwera kumbi kodi iwe kuyerekedwa bweresa mbali kumbi usayerekeze ndikupatsa khacha ndiye panonso ndikuziona kunena kuti edomu adamuuza israeli chimodzimodzi kuti usayerekeze kufikira mpaka adatuluka gulu naopseza ana israeli ndiye anangodutsa molambalala ndimafuna uone chinthu ichi Kunena kuti mukufuna kwa ana a Israeli okha sizinakatheka kuti amusankhe Mwedomu kukhala mfumu yawo. Mm sizinakatheka. Koma chifukwa anali pansi pa ulamuliro wa Chiroma. Mm? Anali pansi pa ulamuliro wa Chiroma adachita kuwasankhira mtsogoleri. Kodi umadziwa kuti ku dziko lapansi kuli kadera kena, kuli chinyumba china chimatchedwa Burgas Beden, kumene akamuna a dziko lapansi eni chuma otsatsa malonda a Babulo malinga ndi Chivumbulutso chapter 18 verse 23 kuti otsatsa malonda a Babulo adali omveka dziko lapansi anyamata a central banking system ndi zina zambiri amakasankha kuwatsogolera maiko sungazidziwe zimenezi m'bale wanga kufikira utawerenga malemba mkulu wa malemba ndi kusanthula zakuya zimene zili m'malemba ndimafunanso uzindikire chinthu ichi kuti ufumu wa chiroma uwu umene udakhazika herode pa ufumu hmm? si ufumu wa masewera ayi si ufumu wa masewera ukamawerenga bukhu la daniel Daniel chapter 2 ukamawerenga tatiyeni tipiteko sindifuna zingokamba zinthu mwankhambakamwayi komano uone zimene mulungu wakumwamba akufotokoza kutiyankhula ife mu daniel chapter 2 muli nkhani ya loto la mfumu nebukadinezara ndiye m'bale wanga udziwe chinthu ichi kuti mu daniel chapter 2 umu muli nkhani ya mfumu Nebukadinezara amene amalamulira amalamulira dziko la Babulo. Babulo si dziko laling'ono ayi, ndi dziko limene lidagonjetsa maiko osiyanasiyana ndi maiko angapo kuwamanga pamodzi amapanga ufumu wa Babulo. Ndiye mu chapter 2 Mulungu adampatsa Nebukadineza loto lokamba maufumu onse amene adzakhale pa dziko lapansi kufikira kudza kwa Yesu Khristu. Ndiye chimene tapanga ndi kuwerenga za ufumu wachinayi womalizirako. Verse 39. Daniel chapter 2 verse 39. Ndi pambuyo pa inu padzauka ufumu wina wochepa ndi wanu, ndi ufumu wina wachitatu wamkuwa wakuchita ufumu pa dziko lonse lapansi, ndi ufumu wachinayi udzakhala wolimba ngati chitsulo, popeza chitsulo chiphwanya ndi kufooketsa zonse, ndipo monga chitsulo chiswa zonsezi, uwu udzaphwanya ndi kuswa. Hmm? ndipo umo mudaonera mapazi ndi zala zake mwina dongo la woumba mwina chitsulo ufumuwo udzakhala wogawanika koma momwemo mudzakhala mphamvu ya chitsulo popeza mudaona chitsulo chosanganizika ndi dongo Mm. ufumu wa chiroma umene uno udakhazika herodi pa ufumu malemba akufotokoza kuti Akuti udzakhala wolimba ndipo udzagonjetsa dziko lonse lapansi ndi kupondereza china chilichonse. Mhm. Mulungu amene adalonjeza kuti taona namwali adzaima nadzabala mwana wa mwamuna nadzamutcha dzina lake Emmanuel mu buku la Yesaya. Mulungu wake ndi yemweyemweyo amene akutiuza ku Mateyu chapter 2 kuti ino yesu anabadwa mbetelehemu wa yudeya m'masiku a herodi mfumu ndi mulungu wake ndi yemweyo amene anatiuza kuti kudzakhala ufumu wachinayi pa dziko lapansi wolimba ngati chitsulo wakupondereza zonse ndi ufumu wachinayiwo ndi ufumu wa rome Ufumu wa Romuwo ndi umene udakhazika Herode pa mpando, ndi umene udalamulira ana a Israeli kwa nthawi yayitali. Ukawerenga mbiri ya dziko lapansi ukapeza kuti Pompe adagonjetsa Yerusalemu. Mhm. Zilimo zimenezo. Nditamvanso vesi ili. Daniel chapter 7 ndikuwerenga verse 9, verse 19 pamenepo ndinafuna kudziwa choonadi cha chilombo chachinayi chija chidasiyana nazo zonsezi choopsa chopambana mano ake achitsulo ndi makadabo ake amkuwa chimene chidalusa ndi kuphwanya ndi kupondereza zotsala ndi mapazi ake ndi zanyanga khumi zinali pamutu pake Ndi nyanga ina idaphukayo, imene zidagwa zitatu patsogolo pake, nyangayo idali ndi maso ndi pakamwa pakunena zazikulu, imene maonekedwe ake anaposa zinzake. Hmm. Ndinapenya, ndipo nyanga yomweyi inachita nkhondo ndi opatulikawo, niwalaka mpaka inadza nkhalamba ya kale lomwe. M'bale wanga. Vesi 23 akunena kuti anatero. Chirombo chachinayi ndicho ufumu wachinayi pa dziko lapansi. Haleluya! Mm. umene udzasiyana nawo maufumu onse akuti ufumu wachinayi udzasiyana nawo maufumu onse ufumu wa rome ndi wosiyana ndi maufumu ena onse pa dziko lapansi ndakuti nudzalusira dziko lonse lapansi nudzalipondereza ndi kuliphwanya akuti ufumu wa rome uzalusira dziko lonse lapansi kulipondereza ndi kuliphwanya m'bale wanga zochitika zonse za dziko lapansi masiku akumapeto ano dzanja la rome lilipo zochitika zonse za fuko la israeli mmene yesu amabadwa padali dzanja la rome Mu kulamulira konse, mu zochitika zonse za misonkho ndi zina zonsezo, dzanja la Rome lidalipo. Zakeyo wa misonkho, misonkho imene ija akatolera imapita m'manja mwa Chiroma, sidali ana a Yuda ayi. Mateyu nayenso adalinso nayenso wa misonkho chimodzimodzi. Ndi mmene amalemba izi, amadziwa chimene akulemba. Yesu ngakhale kufa kwake, asilikali a Chiroma ndamadamukhoma pa mtanda. Ndi ufumu wa chi Rome somasewera iyayi. Ndi ufumu wa chinayi ndipo ndi ufumu wotsiriza. Tikudziwa ndi ufumu wotsiriza? Ku Daniel chapter 2 kumene tawerenga kuja. Akuti kumapazi kwa chifanoku kuli chitsulo ndi dongo. Chitsulo ndi dongo sichingagwirizane ayi. kutsimikiza kuti masiku otsiriza maufumu adzakhala ogawanikana, osagwirizana, ngati mmene zikuonekera lero. Dziko lonse lapansi mmene lilili, mikangano ilipo yosiyanasiyana. Inuyo mukudziwa bwino lomwe kuti no dziko la Britain lidatuluka mu mgwirizano wa maiko onse pa dziko lapansi, adapanga kagulu kena kotchedwa Brexit. Zimaoneka ngati akuyendera limodzi, koma taonani, chitsulo dongo sizingagwirizane, mikangano ngosayamba. ndipo sizitheka mafumu kulumikizana nkupanga chimodzi kukha kukangana kukhakukha koma ufumu wa rome mphamvu yake ikadalipobe ndipo idzakhala mpaka yesu khristu adza ufumu omaliza pa dziko lapansi ndi ufumu wa rome kulibenso ufumu wina ayi chifukwa malemba afotokoza kuti mulungu adapereka maufumu anayi amene adzakhalapo mpaka nthawi kumapeto ndi mchapter 7 mmene daniel adaona mkulota Adaona mu zilombo zinayi zimene tafotokoza, chilombo chachinayi chokha, kuti mu zilombo zimenezi zimaimilira maufumu amene adzauka pa dziko lapansi. Werenga vesi 17, chaputala 7 vesi 17, kuti, Ndipo zilombo zinayi zimene udazionazo ndiwo maufumu anayi amene adzauka pa dziko lapansi, ndi ufumu wachinayiwo ndi ufumu wa Rome. Ufumu wa Rome ukupondereza dziko lonse lapansi. Ufumu wa Rome ndi umene udakhazika Herode pa mpando. ngati ufumu wa rome ukupondereza dziko lonse lapansi ndi kuliphwanya hmm? kodi mdima umene ukudza pa dziko lapansi umene wayamba pang'ono pang'ono pang'ono uganiza rome mulibemo mphamvu yake ukuyenera udzifunse m'bale wanga ukuyenera kuti udzifunse maphunziro a ku sukulu amene tinakhala ndikumaphunzira za china Darwin Darwin nkumaphunzitsa kumati munthu anachokera ku nyani, ufumu wa chi Rome mphamvu yake ilimo. mmh ufumu wa Rome mphamvu yake ilimo. Mateyu chapter 2 ndi umene tikukambirana verse 1. Mutu wa uthenga wiki yonseyi tikunena kuti kodi nyenyezi mukuiona? Pamene mdima ukudza pa dziko lapansi, M'bale wanga, nyenyezi ukuiona? Chifukwa ngakhale munthu akamayenda usiku, pali masiku ena mwezi umaonekera kuwala ndi nyenyezi n'kuwala. Munthu amayenda momasuka, kunja kumakhala kukuwala bwino, chithunzi cha munthu chimaoneka, patsogolo umatha kumaona mitengo, zambiri umaziona. Chifukwa chani? Muli kuwala. Kuno nyi, mwezi usaoneke ngati kuli nyenyezi kumwambako. Nyenyezi zimawala mosangalatsa komanso zimapereka chimwemwe. Chifukwa chani? Usiku kuli mdima. Ukawerenga Genesis chapter 1, Mulungu adaika zounikira ziwiri zazikulu. China chounikira masana, china chounikira usiku. Nde dzuwa ndounikira usana, pamene mwezi ndounikira usiku. Nde mdima uwu ukudza pa dziko lapansi. Palibe amene angakane. Hmm? Monga m'bale wanga angakane kuti kudziko lapansi mdima kulibe. ukaganiza za covid 19 mmene wagwedezera dziko lapansi, ma ofesi kutseka, ma tchalitchi ndi awa akutsekedwa awa, kumene kukutsekatu kumeneku kwa chinsinsi ndi amene akutsekedwawa, anthu tikamayenda mmisewumu mask kukamwa, zinthu ngati zimenezi zikamachitika, umenewu ndi mdima pa dziko lapansi. Matenda COVID-19 agwedeza dziko lonse lapansi Vesi 39, chapter 7 Daniel akuti ufumu wa Rome udzapondereza dziko lonse lapansi uzizilumikiza zinthuzi m'bale wanga ukamakhala ano si masiku okhala mu mbuli si masiku okhala mu mdima chifukwa chani tili ndi mawu achinenero a buku lopatulika verse 1 kumapeto akunena kuti onani anzeru akummawa anafika ku yerusalemu akuti anzeru akummawa anafika ku yerusalemu m'bale wanga nchifukwa chani akuchita kunena kuti anzeru akummawa anafika ku yerusalemu chifukwa chani akutero ulikumbukire vesi akunena kuti ndipo pakubadwa kwake kwa Yesu m'Betelehemu wa Yudeya, masiku a Herode mfumu, onani, anzeru a kum'mawa anafika ku Yerusalemu pamenepo. m'bale wanga maphunziro awa uwatsate ndipo uyesetse kuti tsiku lina lililonse udzikhala pamenepo kumvetsera maphunziro awa kuti mmene mdima ukukulirakulirabe pa dziko lapansi mulungu wakumwamba akuthangate kuti mapazi ako ukamaponda uziona poponda ukamatukula mutu wako udziwe chimene chili kutsogoloko pogwiritsa ntchito mawu opatulika bukhu lopatulika mawu a mulungu nchifukwa chani akuti anzeru akummawa akutchedwa bwanji anzeru anthuwa adali anthu owerenga adali anthu owerenga sanali anthu ongomva zinthu sanali anthu ongogwedezeka Mm-mm. adali anthu owerenga ine ndikudziwa bwanji adali anthu owerenga tamva zimene akunena mu verse 2 atafika ku yerusalemu anzeruwa nati ali kuti amene anabadwa mfumu ya ayuda chifukwa tinaona nyenyezi yake kummawa ndipo tinadzera kudzamulambira iye huh? anthu atafika ku yerusalemu anakafunsirafunsira, nafunsa kwa Herodi, nanena, Ali kuti amene anabadwa mfumu ya Ayuda? Ali kuti? Ali kuti? Anthu ochokera kummawa kwa Israeli mwina ndikuonera ndiye pamene popo kuti akutchedwa anzeru akummawa chifukwa chokuti akuchokera kummawa kwa israeli kotulukira dzuwa ndiye ukamayang'ana mapu a dziko la israeli kummawa kwa dziko la israeli kuli maiko angapo arabia ali kumeneko hmm? ndiye ukapeza kuti maiko take ntanga chimene chotu achina yemen ali mbali imeneyi ndiye kuti awa anzeru awa akuchedwa anzeru akumawa kuchokera kumawa kwa dziko la israeli ukanena mbiri ya dziko lapansi anthu aku yemen anthu aku arabia ndi anthu anzeru muzochitika zawo even nkhani za mankhwala akuchipatala anthu awa amakhudzidwa nazo kwambiri ndi anthu akafukufuku muzochitika anthu aku- ku- ku- ku- amakonda kupanga study zinthu zachilengedwe amapanga study nyenyezi, amapanga study ma planet, amadziwa zinthu zambiri anthu aku east. Ndichifukwa chake western life mbali ngati ku America ndi eastern life zimakhala zosiyana muzochitika. Ngakhale kuno kwathu kuyang'ana ukamayenda m'matauni umakapeza muli amwenye, umapeza muli mahindu, umapeza muli abatiya ndi ena ambiri ambiri ayiwo ndi ochokera ku east ndiye zochitika zawo, bizinesi zawo, mmene amachitira zinthu zawo zimakhala zosiyana ndi west western life mavalidwe awo amakhala osiyana ndi western life ndiye anthu awa sadali amasewera adali anthu owerenga mu zimene iwo amawerenga adafikira adafika kuzindikira kunena kuti tsiku lina lake pangatalike pangatani kudzabadwa mfumu ya israeli herodi sadali mfumu ya israeli yolonjezedwa ndi mulungu wakumwamba ayi ndipo herodi sadali muzolemberazo kuti adzakhala pa mpandowo adamuyikapo ndi ufumu wa chiroma kafunso kuchepa kuti ngati ufumu wa roma Udali ndi mphamvu mu nthawi ya ana a Israele, kuti ndikusankha mfumu ndi kuiika pa mpando. Kodi masiku athu ano bwa? Ine pena ndimadzifunsa kuti koma maudindo enawa soyikidwapo ndi zinthu zina zake zofuna umazilingalira zimenezozo. Ndikukamba za anzeru akum'mawa kuti adali anthu owerenga. Adawerenga zolembera zosiyanasiyana, zina za Balamu, zina za mneneri Mika. Ukawerenga Mika chaputala 5 vesi 2 amanena nkhani ya kubadwa kwa mfumu ya Israele. nde anthuwa ankawerenga zimenezi nde poti amawerenga zitachitika zinthuzo adaona nyenyezi adazindikira kuti malinga ndi zimene timawerenga zija nyenyezi iyo ikuonetsera kuti mfumu ya israeli yabadwa m'bale wanga ndimafuna ndikufunse kupyolera m'buku lopatulika ili tinawerenga Yohane chapter 14 verse 3 pamene yesu akulonjeza kuti ndikupita kukakonzera inu malo ndipo ndidzabweranso funso langa likunena kuti mmene yesu adalonjeza chonchi kodi ukumawerenga mm? kodi ukumawerenga kuti nthawi uyione mu chapter 24 mateyu yesu adafotokozamo zizindikiro zambiri zoonetsera kudza kwake ukamawerenga ngati mateyu chapter 24 vesi 3 yesu adapereka chenjezo ili nde ndifuna ndikufunse kuti muchenjezo limeneli iweyo ukumaonapo chani pa dziko lapansi mateyu chapter 24 ndikuyambira vesi 3 ndipo pamene iye anali kukhala pansi pa phiri azitona ophunzira anadza kwa iye payekha nanena mutiuze ife zija zidzaoneka liti Ndipo chizindikiro cha kufika kwanu nchiyani, ndi cha mathero a nthawi ya pansi pano? Ndipo Yesu anayankha nati kwa iwo. Umve kuyankha kwa Yesu tsopano. Yang'anirani, asasocheretseni munthu. Funso langa ndilonena kuti, ngati anzeru akumawa adawerenga zinthu, Zitayamba kuchitika adazindikira kuti timawerenga za nyenyezi ija ndi iyo sadaphophonye. Apa Yesu akunena kuti muyang'anire wina asasocheretse inu. Ukayang'ana lero dziko lapansi nkhani ya kusocheretsana upeza kuti yafika pachimake. Funso langa nkumati zimenezi ukuziona? Kodi ukumawerenga bukhu lopatulika? Kapena Daniel chapter 2 chapter 7 imene akamba za maufumu anayi a pa dziko lapansi ukamawerenga ukuliona dzikoli kumene likupita bwinobwino? Kodi ukuzitsata bwinobwino zimenezi? M'bale wanga, usamakhale osawerenga buku lopatulika ili Baibulo. Ndipo Baibulo, Baibulo lokha basi. Chifukwa chani? Mawu awa ndiwo nyali mapazi athu. Ndiko kuunika kwa panjira pathu mu mdimawu kuunika ndi uku. Nde Herode sadali munthu wowerenga samadziwa kuti mfumu idzabadwa. Koma anzeru a Kum'mawa adazindikira kuti adzabadwa mfumu ya Yuda, mfumu ya Israeli. Kodi iweyo ukuzindikira kuti Yesu Khristu akubwera? Nkhani yagona apa ndi imeneyi. Funso langa nkumati, m'bale wanga, kodi nyenyezi ukuiona? Nyenyezi ukuiona? Ino si nthawi yolimbana ndi kulankhula zinthu za dziko lapansi ayi, koma kumuyang'ana Yesu. Yesu yekha basi. Chifukwa pompano Yesu adza. Kungatalike kungatani, Yesu Khristu adza. ndifuna ndikuyitanire m'bale wanga kukulapa ndikuyitanira kukulapa chifukwa yesu khristu akudzadi funso ndilo kuti kodi nyenyezi ukuyiona yesu khristu akudza uyenera kumlandira yesu akhale mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wako chifukwa chani yohane chapter 3 verse 16 akunena pakuti mulungu anakonda dziko lapansi kotero anapatsa mwana wobadwa yekha kuti yense okhulupirira Iye asatayike, koma akhale nawo moyo wosatha. Yesu adakukonda m'bale wanga. Yesu adakukonda mchimwene. Yesu adakukonda mlongo wanga. Agogo, Yesu adakukondani. A President, Yesu adakukondani. Nduna za dziko la Malawi, Yesu adakukondani. Mafumu a dziko la Malawi, Yesu adakukondani. Yesu amakonda wina aliyense. Sakunena kuti Yesu adakonda Akhristu okha, sakuti Yesu adakonda Asilamu okha, sakuti Yesu adakonda Abatiya okha, aa! Pakuti Mulungu adakonda dziko lapansi, dziko lonse lapansi, kotero anapatsa Mwana wobadwa yekha Yesu Khristu, kuti yense, sakuti onse, akuti yense, kunena pa iweyo wekha monga munthu, kuti yense okhulupirira Iye asatayike. koma akhale nawo moyo wosatha kuli moyo wina kutsogoloko covid-19 sakugwira anthu osapemphera okha sakugwira anthu osakhulupirira okha wina aliyense kodi imfa ikamakupeza moyo wina wosatha ukapezekamo ukhale pomposo pamene uthengawo ukupita pansi kwa chikutsako tipemphere atate okonda amene muli kumwamba zikomo kwambiri chifukwa cha uthenga wanu mtsiku la lero ndi zoonadi mdima ukudza pa dziko lapansi chifukwa mawu anu adafotokoza zinthu izi tikuthokoza mbuye mwalola kuti mutsiku la leronso timve mawu anu pemphero lathu mbuye mutikhululukire zochimwa zathu ndife anthu ochimwa olakwitsa zinthu zambiri pamene dziko likutsetsereka chonchi mutithangate kukonza moyowu. M'bale wanga amene akumvera ponena uthengawu nkutheka ndi nkhawa zosiyanasiyana. Mwina watopa ndi kumwa mowa, watopa ndi kusuta fodya, watopa ndi ziwerewere, watopa ndi miseche. Pamene akupemphani Yesu Khristu, mumchitire chifundo. Mumkhululukire mphulupulu zake monga mwa ulemerero wanu, chifukwa Mulungu mwalonjeza kutikhululukira ife. Mwandisambitsa ndi mwazi wa Khristu Yesu, ndipo ndidzayera. Dziko la Malawi Ambuye Mulungu wakumwamba, mulipatse mtendere, mulisunge mumtendere, mugonjetse adani onse, ndi mulithangate dzikoli kukudziwani, Mulungu wakumwamba, kuti mmene mulinkudza pompano, tonsefe tikapezeke mu ufumu wanu. Ndi pempho lathu mu dzina la Yesu Khristu, amen.